Бажэмрэ кхъуэщынымрэ. Бажэмрэ уашхэмрэ губгъуэм здитым зы кхъуэщын къагъуэт и щхьэр щхьэщыпхыкӏауэ.
Уа, мыдэ къытпэщӏэхуар плъагъурэ уашхэ цӏыкӏу? Сыт? Кхъуэщын Дыуна си гугъэщ.
Сыту пӏэрэ итыр?
И щхьэр щхьэщыпхыкӏащ. Иджыпсту деплъынкъэ? Сыт жыпӏа мы кхъуэщыным итыр? Сыт, сыт? Шэ си гугъэщ, уэри епэмыт.
Ауэ сытми шэ. Пэж-тӏэ?

Зэрыӏэфӏыщэ! Си гъащӏэм слъэгъуакъым мы шэм нэхърэ нэхъ ӏэфӏ. Ыгъы, псори имыфыж, си ӏыхьэр къинэ. Фӏыгъуэр къыхуищӏащэрэт мы шэ кхъуэщыныр нобэ къыдэзыхам. Си ӏыхьэр къэгъанэ жысӏакъэ?
Ущыуакъым уашхэ цӏыкӏу, шэщӏэмыхущ.
Тӏэкӏу къысхуинэ, псори ипкӏэну уи ныбэм? Сытхъэжащ нобэ, шэщӏэмыху сигу къихьати, сӏуэтэжащ. Тӏэкӏу къысхуибнакъэ?
Къибнэн ита мыбы? Изыбзэу итащ.
Къыпфӏэщӏагъэнщ и бгым нэсщ итар. Пӏуэтэжамэ, дежьэжынщ-тӏэ. Кхъуэщыныр зейр къыухьэжмэ, фӏы щӏэпхынкъым.
Бажэм и щхьэр кхъуэщыным къинащ.
Э, мыр сыт мыбы къызищӏэр? Хэт?
Кхъуэщыным си щхьэр къинащ. Хьэ-хьэ-хьэ!
Шэр фӏипфати, уиубыдащ, хьэ-хьэ-хьэ! Сиубыдыпа си гугъэмэ, къыздэгушыӏэрэ мыр хьэмэ къыздэджэгурэ? Езым еупщӏ. Ый, сыутӏыпщ жысӏакъэ? Къэбгъуэтаи узыдэджэгунрэ узыдэгушыӏэнрэ фӏэкӏ зэ мы си щхьэм. Ый, уэракъэ жыхуэсӏэр? Хьэ-хьэ!
Ущӏэгубжьэкӏэ къыпхуищӏэн щыӏэкъым. Дахэкӏэ гуроӏуэ.
Дахи хэзэгъэныфэ темыт мы слъагъум. Мывэ хъурей къащти, и джабэм къеуэт. Шэр фӏипфащ. Кхъуэщыным сыт и лажьэр?
Щхьэ сиубыда-тӏэ? А, кхъуэщыным лажьэ иӏэкъым. Уэ укӏуэри, уи щхьэр ипӏуащ.
Си щхьэр щӏисӏуар пщӏэркъэ? Шэщӏэмыху сигу къихьати аращ.
Ипӏуамэ, къихыж. Кхъуэщыным лажьэ иӏэкъым. Уэ, шэ кхъуэщыныр ипфри уи псыхуэлӏэ ибгъэкӏащ. Сэ си ӏур гъущӏащи, афӏэкӏа сыщысыжыфынукъым мыбде. Псым сокӏуэ. Хе-е,
си закъуэ сыкъыхумыгъанэ мыгъуамэм,

Дэгу зыпщӏауэ ара? Хъунщ-тӏэ, уэ пхуэфащэр уэсщӏэнщ сэ. Псым усхьынщи, ухэздзэнщ. Аращ уэсщӏэнур. Сыбутӏыпщынукъэ зэ уэ? Иджыри зэ сыноупщӏ, сыбутӏыпщыжыну?

Емыкӏу сыкъэзыщӏыни къэувынкъым. Лей къызэрызэпхар яжесӏэнщ.
Бажэм кхъуэщыныр псым щӏригъэлъэфащ, езыри здыщӏилъэфэн и гугъагъэнкъым. Тхьэмыщкӏэ!